moni moni moni ndine nesta the black teacher ndipo ndabweranso ndi ma updates a lero lachisanu pa 27 march chaka cha 2026 nkhani yathu yoyamba tiye ndiyambire ku america kumeneku ku new york Tonse tikudziwa kuti president wa dziko la Venezuela, titha kunena kuti president wakale, a Nicolas Maduro, adagwidwa ndithu ndi dziko lija la America ndikutumizidwa ku New York ku America kumeneku kukakhala ku ndende kumene akudikilira mlandu wawo, eya anatchajidwa milandu ndithu makamaka waukulu okhuza kugulisa kapena kuzembesa, kulowetsa ma drugs ku dziko limeneli la America. A Maduro anagwidwa limodzi ndi amayi awo akunyumba, eya akazi awo titero eti, eh ndiye awiri amenewa anakaonekera ku khothi, aka kanali kachiwiri ah chimangidwireni kuti a Maduro akaonekere ku khothi. Ku khothi nkhani inali yonena kuti a Maduro ndi maloya awo amapempha jaji kuti athetse milandu imeneyi. Reason yaikulu ndiyonena kuti America ikukaniza kuti a Maduro alumikizane ndi a dziko lawo ku Venezuela kuti atumize ndalama zolipilira ma lawyer komanso ndalama zogwiritsira ntchito kumeneko ku America akukanizidwa kuti apange process apange transact ndalama ndiye ku mbali ya a Maduro akunena kuti izizi zikutsikimiza kuti awawa nkhaniyi panalibepo mulandu iyayi nkhaniyi inangokhala ya ndale yofuna kutigwira kuti tibwere kuno nde amapempha jaji kuti apange angothetsa mulanduwu koma jaji wanena kuti iyayi iye sathetsa mulanduwu ndithu eya chifukwa cha nkhani imeneyiyi. chifukwa nkhani ili pamenepapa pa ndalama zoti azilipilira ma lawyer awo, America ikuwakaniza kuti apange transact atenge ndalama ndithu ndalama zawo zizibwera ku ku Venezuela, ah zizibwera ku America kuchokera ku Venezuela, eya. Ndiye leroli anakaonekera ku court, lero tikuti Friday komano ku America inali Thursday nthawi yomwe amakaonekera ku court. Ndipo ku court kunatulukira ndithu masapota ena owasapota a Maduro, anthu kumeneko kwa ku Americako anazungulira pa court paja, ena anali mphepete mwa msewu kudikirira kuti magalimoto awo akamabwera awapange cheer owasapota a Maduro. Eya. Kuchoka kumenekuku ku America, tiyeni tibwelere ku nkhani yathu yaikulu ija ya nkhondo ya ku Iran. Tinakamba dzulo kuti Donald Trump amakamba zoti akumvana, akulankhulana ndi ena ake ku Iran, ndipo anaulula kuti anthu amene akulankhulana nawowo anamupatsa mphatso. Mphatso imeneyo inali yoti masitima a mafuta pafupifupi 8 adutse ku Strait of Hormuz. Donald Trump yemweyo leronso walengeza kuti wapereka 10 days ku dziko la Iran kuti apitirize zokambirana eya for the next 10 days mpaka pa 6 April ndi pamene ngati sazapeza kuti zokambirana zawo zaphula kanthu adzapange chiganizo chake chija chokaphulitsa malo opangira mphamvu za magesi ku Iran. Eya, Donald Trump walengeza zimenezo kuti waperekanso 10 days kufikira pa 6 April. Tili pomwepo, Dzulo timamva ndithu maripoti ena ochokera ku Iran makamaka kudzera kwa mneneri wa dziko limeneli wa boma la dziko limeneli yemwe amanena kuti akana zimene America inalemba mu chikalata chake ngati mfundo zoti athetsere nkhondo, mfundo 15. Amati Iran yazikana ndipo amanena kuti Iran yabwera ndi mfundo zake zomwe yapereka ngati counter offer ku dziko limeneli la America. Ndiye sitikudziwa kuti kukambirana kumene akunena Trump ndi kumenekuku kapena kulipo kwina. Mu nkhani zina, Prezidenti wa dziko la Ukraine a Zelenskyy apita ku Saudi Arabia ndipo anali ku capital ya Saudi Arabia ku Jeddah kumeneku kumene akasayinirana mgwirizano ee wa defence ndi dziko la Saudi Arabia. Tikumbukire kuti Ira Ukraine ili pa nkhondo pamene ikulimbana ndi ma drone ochokera ku Russia tsiku ndi tsiku amene akuphulitsa dziko la Ukraine. Saudi Arabia nalonso padakali pano ikuvutika ndi ma drone ochokera ku dziko la Iran. Ndiye I think mayiko amenewa apeza common ground yoti agwirizanirane nkhani yolimbana ndi anthu a ma drone ndiye Saudi Arabia ndi Ukraine asayinirana mgwirizano wa defence ndithu zimenezi zachitika lero kuchoka ku Saudi Arabia tibwerere kumudzi ku Africa mm, kunonso kwachitika nkhani ziwiri zitatu zopatsa chidwi nkhani yoyamba ikuchokera ku Uganda ku Uganda kumeneku kuli uh, military chief wa dziko la Uganda yemwenso ndi mwana wa president wa dziko la Uganda a Yoweri Museveni wanena ndithu kuti ali okonzeka Uganda ili yokonzeka kupita ku Israel kukathandiza Israel pa nkhondo eh akuti ngati Iran ikufuna ichotse Israel pa mapu Uganda ili yokonzeka ndithu kukathandiza Israel. Zopasa chidwi. Kuchoka ku Uganda kumeneku tiyeni tipite ku nkhani ya drc ndi Rwanda. Eee tikudziwa kuti azimayi, azikazi ama ama president anayitanidwa kupita ku America kuphatikizapo a first lady a dziko la Malawi. Kumeneku kunapitanso a first ma first lady a dziko la. Rwanda komanso dziko la DRC ndiye First Lady wa dziko la DRC ndi wa dziko la Rwanda anapezeka kuti anafikira hotelo imodzi ndiye kumeneku kunachitika ndithu ndewu ya security akuti Nkhanizo zikumveka kuti a security a Rwanda amapita kuti akafike ku lobby ya hotel ya First Lady a dziko la drc ndipo kumenekuja anapanga clash ndi a security a a First Lady a drc monena kuti zinali ndithu zachi zochitisa manyazi komano mapeto ake a First Lady a Rwanda anasankha zotuluka mu hotel kukapeza malo kwina kokhala, moti ndi nkhani ndithu yaikulu imene inachitika ku America kumene adzikazi a atsogoleri anaitanidwa ndi a First Lady a dziko la America kupita kukapanga nsonkhano kumeneko. Tidziwe kuti ku ku drc kukuchitika nkhondo makamaka ku eastern kumene kuli ku border ndi dziko la Rwanda ndipo dziko la drc limanena kuti Rwanda imakhala ikuthandiza gulu la dzigawenga lija la M23 motero kuti anapita, anayitanidwa president wa Rwanda ndi wa drc kupita ku white house kumene Donald Trump anawasayinisa mgwirizano oti kukhale ndithu aleke kumenyana ku drc koma padakali pano kumenyana kukupitilirabe ndipo tinaonanso America ikupereka ma sanctions kwa atsogoleri ena ndi ena a dziko la Rwanda chifukwa chopitiliza nkhondo omwe adasayinirana kuti nkhondoyi ithe. Timalizire nkhani zathu pamenepa. Ndine Nestah The Black Teacher, tsiku labwino.